foli bɛ aw bɛɛ ye bi an bɔra an bɛna kuma bi an ka kuma ye mun ye an bɛna kuma an yɛrɛ cɛ la an yɛrɛ cɛ ye mun ye o ye cdr kɔnɔna a bɛ cogo min na bi cdr mɔgɔw an'a kanubagaw Maw ee tagamana ka tagama Mamadou Hawa Gassama ka kuma don a ka zana don ko n'i sera dandugu k'i b'i dan yen n balimaw an ye kuma caman fɔ dɛ an ye fɛn caman kɛ viba in tɛ sa an bɛ kuma ka ɲɛsin mɔgɔ min minnu ma an bɛ ala deli ala ka to olu k'an ka kumaw faamuya ala ka to olu ka faamuyali sɔrɔ ka bɔ an ka kumaw la ne y'a fɔ a ma mɛn yɛrɛ kalo kelen a ma kalo kelen ɲɛ kalo kelen ni dɔɔni n'a kɛra kalo kelen ni dɔɔni ee cdr mɔgɔw ne ye video de kɛ video in taara fo 67 minutes une heure et 7 minutes walahi nanini tɛ video in kɔnɔ la n ma mɔgɔ si nani mais tiɲɛ dɔw fɔra kɔnɔ a ma u bɔra k'a lagosi ka ŋaniya kɛ ŋaniya jugu ye ka ɲɛsin cdr ma ala bɛ bɛɛ dɔn n'a yɛrɛ ye ne y'o de fɔ n ko an ka sigi jana ali bɔra ne bɛ se ka kɛ nɔna duurunan ou bien ou bien naani ou duuru parce que i ka kɔrɔ ni mɔgɔ min ye san i bɛ se k'o tigi kɛ nɔna duurunan ye a bɔra a ye nani ko ne ye lasiden de lasiden ko lasidenya ye a tɛ marché olu fɛ an ko ka mɔgɔ décortiquer nkalon tɛ wala ale kɔnte waati dɔ la a taabolo tun ka di ne ye ne taalen New York n ko b'a kalama ne n'a sigilen bɛ a ka mobili kɔnɔna la n ko Siku n ko petinin dɔ bɔlen bɛ sisan ko a tɔgɔ ye ale kɔnte n ko a bɛ se dekɔritikeli la dɛ Siku ko awɔ ko a y'ale wele yan'a ka don video kɛ la a y'a kana mɔgɔ nani Siku ye nin de fɔ n ye an sigilen Siku sago ka mobili kɔnɔna la a n ko nka a bɛ n to ka nanini dɔw kɛ n ko olu man ɲi a ka olu bila a nan'i sigi a ye ne nani mɔgɔ fɛn fɛn u bɛ u komi o y'a sɔrɔ u bɛɛ ka di a bɛɛ y'a ka video ta ka partager ka sigi a ka page sanfɛ mɔgɔ si m'a fɔ tiɲɛ don i y'a ka video décortiquer parce que ne bɛ mɔgɔw ka video décortiquer pourquoi mɔgɔ tɛ ne ka video décortiquer o tɛ digi ne la o a ye n ka video décortiquer a bɛ ka nani nani jugu tɛ a ma min fɔ ne ma olu ye video in ta ka partager a tilalen kɔfɛ jɛnɛ sogodogo nana ko ali kɔnte de tun bɛ direct la ale tɛ se ka direct sigi ni ali kɔnte ma tila ɲɔgɔn makɔnɔ tɛ se ka video bila bila ɲɔgɔn kan ko ça va pas quoi ko parce que ali kɔnte tun bɛ video la a tun bɛ direct la donc ale tɛ se k'a ka direct sigi ni ali kɔnte ma tila a ka direct la bon c'était mon tour moi j'ai rien dit hein n y'a fɔ n ko i ye n ka video décortiquer décortiquer a ma digi ne la mais i kana nani parce que ale ye ne dɔgɔnin fitinin de o y'a sɔrɔ an y'a fɔ n ko malika famille kɛlɛ min n'u filɛ nin ye là c'est un combat inutile malika famille malika famille mɔgɔw olu bɛ nisɔndiya la bi hali n'i ye alijinɛ dayɛlɛ k'u ka don a kɔnɔ a nisɔndiya in bi nisɔndiya ka fisa olu ma ni alijinɛ don ye parce que e ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na malika famille mɔgɔw an m'a ye k'u bɔ ka ɲɔgɔn ta dɛ mais cdr mɔgɔw filɛ nin ye bi minnu yɛrɛ kɔnɔna la olu de filɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ye bi ka ɲɔgɔn buruja nanini tɛ nani ye n'u ma min fɔ ɲɔgɔn ma n balimaw an y'o de fɔ ko bɛɛ tɛ kɛlɛ aw kana se bɛɛ ma parce que dɔ bɛ yan ŋaniya de ka ɲi ala yɛrɛ de bɛ a tigi kɛlɛ kɛ n'i nan'i sigi ka nkalon ta ka da dɔ la k'a ye nin fɔ a ma bɛn e ma i bɛ n'i sigi ka nkalon ta ka d'a tigi la ko ala de bɛ a tigi kɛlɛ kɛ dɔw bɛ yen u ye olu da minɛ k'u da bɔ cdr ko la pewu sukɛri kuyate filɛ nin ye jeli don bi n b'a tɔgɔ fɔ olu ye cdr défendre n'u da ye jeli don a y'a jɔyɔrɔ fa cdr ko la ka kɛlɛ kɛ fɛn dɔ nana a ma bɛn a ma u taara sɔgɔbɛ sɔgɔbɛli kɛ nɛni tɛ nɛni u ma min fɔ a ma ka cdr nɛgɛ yɛrɛ bɔ a la filɛ nin ye kɛrɛfɛ a tɛ kuma bi u n'a ɲɔgɔnna caman bon olu yɛrɛ de filɛ nin ye ka bɔ ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn ta kuma tɛ kuma ye kuma jugu tɛ kuma ye u tɛ ka min fɔ ɲɔgɔn ma ali kɔntɛ a ye kuma min fɔ k'a ɲɛsin jɛnɛ sogodogo ma a bɛ k'o attaquer indirectement a ye tiɲɛ de fɔ mais a juguman ye yɔrɔ jumɛn ye nɛni sunguruba denya in tɛ passer anw fɛ mɔgɔ min ka kɔrɔ n'i ye san tan o ka sunguruba denya e man kan k'o fɔ hali ni jɛnɛ sogodogo ye sunguruba ye ma d'a la n'a ye sungurubaya kɛ ali kɔnte fɛ mais a ma a ko sunguruba den parce que a kuma cogo de ye o ye quoi n y'a fɔ aw ɲɛna ko n'a nana kɔnɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ a b'a bɛɛ de fɔ a tɛ fɛn to yen quoi a to yen o i bɛ fɛn dɔ fɔ ka fɛn dɔ to yen mais kana na i sigi k'a bɛɛ fɔ a bɛɛ tɛ fɔ ayi mais ale bɛ n'i sigi a b'a bɛɛ de fɔ a ko sunguruba denya ye ko a tɛ passer olu fɛ a digira jɛnɛ na a bɔra ko u ye ale kɔntɛ labɔ olu kama jɔn y'a labɔ a bɔra anw kama don min na e nisɔndiyara i y'a ka video ta k'a partager e na direct la e tɛ se ka don direct kɔnɔ fo ale ka tila jɔn y'a bila la i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ jɔn bɛ k'a bila la jɔn y'a bila ka e nani non sinon a ye décortication min kɛ aw kan tiɲɛ de don tiɲɛ de don nkalon kelen t'a la a ko kafa ani yaada o de ye aw ta parce que hadamaden n'i kafara foyi tɛ vue ba in n'i nana video kɔnɔna la y a 1000 personnes y a 2000 y a 3000 y a 4000 vues donc o ma se ka toto ne ye publication de kɛ ça va faire 1 mois bientôt n y'a adresser videomani la sanko CDR videomaniw yann'a ka ko analyser a ye sigi ka guide makɔnɔ n'a y'a analyser tuma min na aw bɛɛ bɛ ka hakilinata fɔ hali n'a n'a ta ma kɛ kelen ye mɔgɔw t'o jate bilen mais aw kana teliya ka analyse kɛ ale ɲɛ parce que mɔgɔ caman b'a bisigi k'a fɔ jɛnɛ bɛ bɔ ka min fɔ direct o ye ras bath hakilina ye par exemple sika t'a la quoi parce qu'ils ont des contacts réguliers communication régulière mɔgɔ caman b'a bila na ko ten de don quoi ça veut dire que a ye videomaniw ye a bɛ videomani kɛ ni jɛkulu dɔ de tɔgɔ ye jɛkulu hakilina de b'a la kuma la an yɛrɛ ko ras bath ma ko guide kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ min bɛ sira jir'i la ko tagama nin sira in de kan donc ni e bɔra ale b'a fɔ tan e b'a fɔ tan ni ale kɔntɛ bɔra ko a bɛ ka min kɛ a tɛ passer a ye tiɲɛ de fɔ k' a bɛ ka min kɛ yaada don kafa don o ye tiɲɛ de ye o parce que aw man kan k'aw yɛrɛ bila sanfɛ a y'a to yen a k'a fɔ n'a fɔra tuma min na hali n'a tɛ bɛn i ma i b'i da minɛ i t'i to jɛkulu kɔnɔna la ko jɛkulu b'a fɔ tan e b'a fɔ tan jɛkulu b'a fɔ tan e b'a fɔ tan n balimaw aw yɛrɛ y'a ye dɛ bi u yɛrɛ de filɛ ka bɔ ɲɔgɔn kama ka kuma sugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma a nani tɛ nani fɛn fɛn b'a la a bɛɛ bɛ kɛlɛ la mɔgɔ fɛn fɛn ma sɔn ka don a la u ye e kɛ u jugu de ko e tɛ foyi ye e tɛ CDR yɛrɛ fɛ y'a ye wa hali hali madamu sinpara aminata ne ma da ye malika famille kɛlɛ m'a fɔ a ma da don a la dɛ mais kabini a wulila ne ma da ye a la a da min ma don a la dɛ o de ma bɛn olu ma a ko bɛɛ filɛ nin ye a da ma don malika famille kɛlɛ min na dɛ malika famille kɛlɛ o de kɔlɔlɔ kɔnɔna la ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko a ye nin kɛlɛ in bila kɛlɛ in c'est inutile nafa t'a la a ye fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ malika famille kɛlɛ in mais a ko bɛ cogo di bi arasibati egi an ka ɲɛmɔgɔ de don mali réalité ale b'a dɔn ka tɛmɛ aw kan aw tɛ yɔrɔ si aw bɛ faransi de aw tɛ pa paga dɔn mali la ni politique ni mali tagabolo yɛrɛ yɛrɛ a tɛ foyi dɔn mali tagabolo la n'a y' aw sera k'a da don mali ko kuma la yɛrɛ ka kuma arasibati de y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ale de nana ka fɛn fɔ ɲɛna fɛn min b'a to ka kuma da d'a ma an bɛ se ka kuma cogo di mali ko la bon ni o ko min e b'a fɔ tan n'a ko min e b'a fɔ tan réalité dɔ bɛ mali la e t'a dɔn dɛ mais arasita b'a dɔn il connaît ces réalités k'a fɔ tan aw bɛ k'a fɔ tan ne bolo aw kan ka maloya mɔgɔ yɛrɛ k'a mɛn k'a fɔ arasta parce que juguw b'o de kɛ basi kɔma bɔra a ko a yɛrɛ ka ɲɛlɛninw n'a ka turamagaw ale b'a fɔ tu olu b'a fɔ ca parce que olu ka laɲini ye nin de jo bala ninnu olu kɔntannen don bi de mɔgɔ caman caman bɛ yen bi olu kɔntannenba de don parce que u bɛ ka min ɲini u y'o sɔrɔ nin ye ko jugu y'a sago sɔrɔ i la jugu y'a sago sɔrɔ i la o kɛlɛ de filɛ nin ye sederi kɔnɔna la bi n balimaw aw yɛrɛ ni ala jɛkulu kan ka taa nin taabolo la wa han bi ka bila a hakili la k'a juger k'a lajɛ

b'a tɔgɔ da ko siraba rasta ko yann'a ka tɔgɔ da siraba a y'a tɔgɔ da sedɛri la siɲɛ kelen a ye sedɛri sigi siɲɛ kelen bon ni gurupu sigira par exemple gurupu gurupu bɛ yen par exemple jɛkulu o jɛkulu bɛ yen a membre adhérentw bɛ yen ani membre sympathisant moi je pense que gurupu in tɔgɔ tun kan ka kɛ sympathisant sedɛri ne b'a wele o de la mais olu ka gurupu in na a sɛbɛnlen bɛ yen ko sympathisant dani ras bath o de b'a la bon arasibati tiɲɛtabagaw ye tɔw ye a denw ale dun ko a ma ko cdr c'est une université université de don école de don a bɛ n'ale tɛ don min na c'est une continuité a b'a sɔrɔ n'u bɛ se ka baara kɛ a kɔnɔna la baara fɛn fɛn bɛ kɛ a kan ka kɛ ni cdr tɔgɔ de ye jɛkulu a bɛ ɲɔgɔn dafa o ne ye membre adhérent ye e ye sympathisant ye mais an ma se an kana sigi ka ɲɔgɔn critiquer ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn tiɲɛ tuma bɛɛ sederi mɔgɔ waa tɛ foyi ye an ma se ka nin kɛ non an bɛ ɲɔgɔn dafa de an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa y'a ye wa dani bɔra a nan'i sigi kuma tɛ kuma ye a ma min fɔ ne ma ko min b'a ni ne cɛ ne b'a dɔn bon komi kuma bɛ yen i t'a dɔn c'est c'est pas la peine quoi parce que kuma dɔw n'a fɔra bon ne ni Dani bɛ na mun bɛ ne n'a cɛ je ne sais pas n t'a dɔn a kan bɛ fɛn min ma ko a bɛ ne n'a cɛ ça veut dire ale de bɛ jɔ ni n ka balo ye wa ale de bɛ ne ka courant sara wa ale de bɛ n ka loyer sara wa ou bien quoi d'autre ko min bɛ ale ni ne cɛ ne b'a dɔn ça veut dire que e ye barika tɛ e la fo a da sera olu bɛɛ ma ko barika tɛ ne la e tɛ ne dɔn i tɛ ne bɔyɔrɔ dɔn i tɛ ne ka foyi kalama n'i ye ko barika tɛ ne la barika ye mun ye fɔlɔ barika yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ne ni Dani ye ɲɔgɔn sɔrɔ restaurant na siɲɛ fila à vie ka kuma n'a ma kɛ manifestation kɛyɔrɔ ye ne ni Dani ma ɲɔgɔn ye restaurant in siɲɛ fila ne de y'a invité Hawa Ture ka wele a ye wele kɛ ko mɔgɔw ka Hawa Ture dɛmɛ ne y'a wele restaurant na sato don an ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a ɲininka parce que a ko barika tɛ ne la ni kuma min fɔ don sera il faut k'i k'a fɔ dɛ ale bɛ ne ni barikadenya jumɛn cɛ i ko ne de y'i wele an taara sigi restaurant na ko an ye dumuni min dun ye a don ko jɔn y'a sara ko barika tɛ mɔgɔ min na moi je pense que o tɛ se ka dumuni sara i ye o ye siɲɛ fɔlɔ siɲɛ filanan ne ni Dani ani Gari Gari Gari ye n seere de a bɛ CDR kɔnɔna la CDR ko foyi tɛ wuli a tɛ video kɛ mɔgɔ t'a kunkolo ye mɔgɔ t'a foyi ye a tɛ videoman ye mais CDR ko foyi tɛ wuli n'a tɛ don a la an mɔgɔ saba an tun bɛ restaurant kɔnɔ a y'a ɲininka a don jɔn ye dumuni ninnu sara n ye joli d'a ma n ko a fara sympathisant kan ne tɛ sympathisant ye je suis membre adhérent du CDR mais a bɛ ka baara min kɛ hakilina ɲuman don n bɛ se ka dɛmɛ min kɛ o y'a sɔrɔ Ɲase bɛ Jiga Watara ka video en direct la publication na n ko n bɛ nin hakɛ in di n y'a di a don a kɛra Gari ɲɛna bon ale nan'i sigi ko barika tɛ ne la ne bolo a ma se olu bɛɛ ma parce que kana se bɛɛ ma quoi ko in sera o yɔrɔ de la parce que u sera mɔgɔ dɔw de ma i man kan ka se olu mɔgɔ minnu ma parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen i kana s'a ma ŋaniya de ka ɲi walahi ŋaniya jugu t'anw na ka ɲɛsin CDR ma ŋaniya jugu ta ne ni mɔgɔ tɛ janfa la ni n ka vocal b'i bolo n'i ma bɔ n'a ye Ala k'i ta tiɲɛ mɔgɔ aw ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de ye a bɛɛ ni n ka vocal de b'i bolo ko ne bɛ ka Ras Bath kɔrɔfɔ ou bien i y'a sɔrɔ tan ne bɛ ka nin kɛ ne bɛ ka nin kɛ n bɛ ka CDR tiɲɛ tan n'i ma bɔ n'a ye Ala k'i ta tiɲɛ an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ facebook sanfɛ i y'a ye wa mais u bɔra u bɛɛ de y'a fɔ ɲɔgɔn ye u bɛɛ bɔra ne kama o ye mɔgɔ caman ye vocal ci n ma ye Darame CDR mɔgɔ ninnu a bɛɛ bɛ ka bɔ e kama sisan de mun de kɛra mun de kɛra ou bien i fana yɛlɛmana dɛ n ko ayi ne ma yɛlɛma ni ne de yɛlɛmana ou bien ni olu de yɛlɛmana an k'an sigi a tɛna taa yɔrɔ jan na tiɲɛ bɛ bange awa an filɛ nin y'o tiɲɛ de kɔnɔna la bi dɛ n balimaw bɛɛ kɔni ɲɛ b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la yɛrɛ filɛ nin ye ka ɲɔgɔn gosi bi u bɛ ka muru don ɲɔgɔn na n y'a fɔ kabini u tun bɛ u ka dibisogo ko ninnu ni fɛn ninnu na ninnu ye yɛrɛyiraw de ye o hali ni mɔgɔ min tɛ o ko kalama i b'a dɔn k'a fɔ c'est des populistes u bɛ ka populismeya de kɛ nin tɛ fasojɔ ye fasojɔ tagabolo tɛ nin ye a foyi tɛ nin an taara ɲɔgɔn sɔrɔ an taara yɛrɛ ɲɔgɔn na mɛ an ka taa dibisogo ye parce que k'a jira mɔgɔw la c'est ça o de don quoi ko manamanako u bɛ taa o de kɛ Ali Kɔntɛ bɔra a ye tiɲɛ min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ de a ye tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna a juguman ye yɔrɔ jumɛn ye parce que a ye nɛnini min kɛ ne m'a fɔ a ye tiɲɛ par exemple a ye yɔrɔ dɔ fɔ ne ka video article la ne y'o fɔ n ko o yɔrɔ ye tiɲɛ ye o erreur ye parce que hadamaden bɛɛ bɛ fili n'i filila ni mɔgɔ dɔ nana k'i latile o tɛ ko jugu ye o mais n ko a man kan ka ne nɛni parce que a kɔrɔkɛ b'a aw si ma condamné maa si tɛ yen min y'a condamné a bɛɛ ye video in ta k'a partager a bɛɛ y'a aimé a bɛ na n'i sigi kuma min ka d'u da ye u y'a fɔ ko e ye hypocrite de hali o don na ne ye publication dɔ kɛ parce que manifestation ba bɛ ka kɛ mali la ne y'a ye CDR mɔgɔw bɛɛ bɛ ka a ta fɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ tan dɔ b'a fɔ tan dɔ b'a fɔ tan n ko pourquoi le guide ne, ne se prononce pas sur la marche du 5 juin josɛni josɛni bɔra a bɛ ka manamanakan fɔ n ye ko ne ye hybride de ye ko pori nin de y'a to Ali Kɔntɛ ni Dani ko wulu jɔ bɛ ne la awa Ali Kɔntɛ ni Dani filɛ nin ye ka ɲɔgɔn fara pepe de ne ko arasta ka kuma par exemple arasta ka bɔ a ka fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que mɔgɔw b'ale de lamɛn nous on compte sur lui c'est qu'il dit publication in kɛkun filɛ nin ye dɛ a nana kɛ n bolo juguman ye à la fin je suis obligé d'effacer les publications tellement que a bɛ ka commentaire jugu minnu k'a la ni ninnu mɔgɔlankolon ninnu yɛrɛyiranna ninnu ka n'i sigi fɛn kan a bɛ ka jɛnɛ to prison na ale de bɔra ko Mamudu Diko a ye kuma in fɔ k'a ɲɛsin Arasibati de ma indirect ko Mamudu Diko ko n kana da i la o ka fisa ka da i la ka tila ka tigɛ i la ko parce que Arasta tɛ ka occupé jɛnɛ na ko a tɛ ka occupé jɛnɛ na Bamakɔ jɛnɛ yɛrɛ da de y'a fɔ dɛ jɔn ye avocat ta jɛnɛ ye Bamakɔ k'a labɔ prison na a bɔlen prison na jɔn ye miliyɔn kelen d'a ma ko a kɛ billet ye ka taa i denw kɔrɔ France c'est Rasta mais yan'o cɛ e bɔra yan e josɛni josɛni de bɔra ka n'i sigi video kɔnɔna la video bɛɛ y'a ye a video enregistrélen bɛ n bolo yan komi an taabolo tɛ ka mɔgɔ ka vocal fiyɛ ale de nan'i sigi ka kuma o indirect ka ɲɛsin arasibati ma mamudu diko ko n kana da i la o ka fisa ko n dar'i la ka tila ka tigɛ i la ça veut dire que moi je suis convaincu avec toi mais n y'a ye ça veut dire jɛnɛ minɛna i tɛ ka baara foyi kɛ ko baara ye kuma de ye wa c'est pas que ka n'i sigi facebook ka sigi video la Arasta y'a fɔ a ko ale ni mɔgɔ cɛ ale ni mɔgɔ mɔgɔ mana jɛ ko hɔrɔnya tɛ to ale la a y'a fɔ dɛ bon ka hɔrɔnya da to a la a tigi ka bɔ ka fɔ kɛ n balimaw an k'an janto an yɛrɛ la an y'a fɔ aw ɲɛna diɲɛlatigɛ in waati fitinin de don ala kira k'an ma ko an ka kɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na komi siratigɛla u bɛ an ka kɛ dunan ye i bɛ sira tigɛ ka bɔ ni kɔtɛ dɔ in na ka taa kɔtɛ la k'i ka kɛ diɲɛ kɔnɔ komi o ne y'a fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman abudramani bɛrɛtɛ filɛ nin ye hali sini ne tɛ se ka ɲinɛ a kɔ ne mana na video la tuma o tuma hakili bɛ jigin a la a ye video kɛ bi 19 heures sini sɔgɔma 8 heures 9 heures an ye kunnafoni sɔrɔ ko a tɛ vie o bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ hadamaden t'a dɔn a bɛ sa don min na o hali bi an jɔlen trappes gare la musonin donna k'a yɛrɛ fili tɛrɛn a y'a yɛrɛ fili a ɲɛ a sara yɔrɔnin kelen a ma taa yɔrɔnin kelen a ye bɛɛ kamana gan bon o de la n'aw kumana kuma a ye kuma aw ka tɔ to yen quoi mais i bɛ n'i sigi ka bɛɛ fɔ parce que kuma dɔ fɛ n'i y'a kuma dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ a tɛ se ka réconcilier tuguni a tɛ se ka résoudre i ko mɔgɔ ma sungurunba den i t'a yɛrɛ yɛrɛ ka hukumu kɔnɔ dɛ i taara fo a bangebagaw i donna fo a bara i ko mɔgɔ ma lasi den i kan t'a yɛrɛ ma tuguni dɛ i donna fo a bangebagaw donc o de don kuma dɔw n'i y'a fɔ mɔgɔ ma a tɛ se ka ɲina a kɔ hali ni diya nana i bɛ mɔgɔ gosi k'a da bɛɛ ci k'a da bɛɛ kɛ joli ye i bɛ tila aw bɛna sigi ɲɔgɔn kan tuguni ka baro kɛ hali ni hakili jiginna a la a t'i tɔɔrɔ mais kumakan ye fɛn dɔ de ye ɲinan tɛ k'a kɔ surtout nin kuma ninnu a enregistrelen de don san kɛmɛ u bɛ taa u sɔgɔbɛ ka bɔ n'a ye aa karisa de bɛ ka fɔ tan balimaw o tɛ maloya ye a kɛra maloya ye dɛ u y'an bɛɛ malo u y'an bɛɛ kunmasuli sederi mɔgɔw u y'an bɛɛ malo u y'an bɛɛ kunmasuli u y'an bɛɛ di jugu ma u ye sederi bɛɛ de di jugu ma mɔgɔ minnu tɛ sederi fɛ u nisɔndiyalen don olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ kɛ donc an bɛɛ maloyara o la anw ye nin de jɔrɔ a mɛnna a ye taa dɔɔni a ye sabali mais non non u mana wuli mɔgɔ min kama u bɛ e buruja fo e e yɛrɛ b'a dɔn ça veut dire que i yɛrɛ dabali bɛ ban dɛ mun je suis quoi i b'o de bila i kungolo la qu'est-ce que j'ai fait n'u nan'u sigi u tɛ kuma ni hakili ye u tɛ kuma ni papa ye ko nin ka di dɔrɔn n ta de ye n ka telefɔni ye ne de bɛ n ka forfait sara u bɛ bɔ ka kuma jugu bɛɛ ka ka bɛɛ f'i ma a bɛ cogo di bi bi yɛlɛma kɛra olu yɛrɛ de bɛ olu yɛrɛ minnu tun b'a combat ninnu soutenir a bɛɛ de filɛ nin ye ɲɔgɔn na bi i y'a ye wa nin yɔrɔ la n bɛna adresser grand frère abibu camu abiyu camu ne kɔrɔkɛ don a bɛ se ka kɔrɔya ni ne ne ka abiyu camu yɛrɛ dɔn a kɛra ne n'o tɛ n t'a dɔn siɲɛ fɔlɔ k'a mɛn kuma la a kɛra mali bis ka mali bis a ka page ne ye abiyu camu ye kuma la yen de siɲɛ n y'o fɔ vidéo caman kɔnɔna la k'a ye siɲɛ fɔlɔ ɲɛ la yɛrɛ a kɛra mali anbasadi da la an taara sit-in la yen n ye abiyu camu ye k'a ye siɲɛ fɔlɔ n'o tɛ n ma deli ka abiyu camu ye kabini ala ye n da a siɲɛ filanan n y'a ye alu wage n taara alu wage fɛ ka taa n ka sederi cotisation sara a kɛra petit pierre foyer la pari 11 n ye abiyu camu sɔrɔ yen ani alu wage o ye siɲɛ filanan ye siɲɛ sabanan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ manifestation bon an ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ à vie a danna nin saba ma ne tɛ abiyu camu dɔn bon u ye kuma caman fɔ mɔgɔw ko abiyu camu ye nafigi de ye anw bɔra k'a défend yan an ko n'i ko mɔgɔ ye nafigi ye i jija i ka na ni dalu ye parce que dalu de b'a yira k'a fɔ karisa nafigi de don bon ne ta a ye nafigiya kɛ ne la dɛ a dalu de bɛ ne bolo ne ye déclaration kɛ faransi yan don ka kɛ sederi faransi peresidan ye abiyu camu de taara alu wage wele alu wage ma sa dɛ parce que dalilu tɛ tɛmɛ o kan i ye karisa wele k'a f'a ye ko kalu darame de ko k'a bɛ kɛ sederi faransi peresidan ye ne dalen t'a la n m'a fɔ a tɛ arasita fɛ dɛ n m'a fɔ a tɛ sederi fɛ dɛ a bɛ rasibati soutenu combat yan a y'a faamu fana taabolo in fana ka d'a ye mɛ nafigiya b'a ka ko la dɛ mun de la abiyu camu b'a fɔ k' a dalen tɛ ne la ne n'i ma deli ka jɛ kelen n t'a dɔn a bɛ bɔ dugu min yɛrɛ la ne t'a dɔn maraka don o fula don wa bamanan don mun mɔgɔ sugu yɛrɛ abiyu camu ye ne t'a dɔn jamais n t'a dɔn walayi n t'a dɔn n t'a bɔ yɔrɔ dɔn n t'a foyi dɔn n'a ma deli ka jɛ parce que n'i ni mɔgɔ jɛra mɔgɔ min k'a dalen aa nin ye kuma jugu ye dɛ i mana min fɔ mɔgɔ min ma ko ne dalen t'a la alu wage de y'a fɔ n ye alu wage ma sa ne b'a bisigi fana ko alu wage o juguya tɛ yen a ni abiyu camu cɛ k'a bɛna nkalon da a la k'a fɔ abiyu camu de ko i ma tan alu wage tɔgɔ fɔ awa alu wage de y'a fɔ n ye parce que nafigiya don ko karisa ko n ma i t'a tigi tɔgɔ fɔ alu wage de y'a fɔ n ye ko i ye déclaration kɛ don min na camu ye ne wele bamakɔ a ko n ma ko kalu darame bɔra ka déclaration kɛ ko ale bɛ kɛ CDR France président ye ne dalen t'a la wala a dalen tɛ n na i b'a fɔ i dalen tɛ mɔgɔ la n'a sɔrɔ i n'a tigi delila ka jɛ ko dɔ la parce que danayabaliya a bɛ se ka kɛ ni delila ka jɛ wari ko dɔ la ubiyɛn ni delila ka jɛ fɛn dɔ la n'i janfa janfanci a bɛ fɔ o tigi de ma ko n dalen t'i la bon a b'a fɔ a dalen tɛ ne la kamu k'a sɔrɔ ne dalenba de tun b'ale la par exemple an ma ko kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ an ka foyi ma deli ka bon en plus o kɔfɛ a yɛrɛ ye n wele kuma ninnu t'a bolo par exemple a kumana ne fɛ cogo min na a ye n wele téléphone na ale kumana ne fɛ cogo min na ani alu wage kuma in fɔ n ye n y'a dɔn direct k'a fɔ tiɲɛ don mais kuma min n'a fɔ don sera a bɛ fɔ mun de la a bɛ k'a daminɛ bi a tɛ ka kuma mun na un très grand problème dans CDR comme ça mun de la a tɛ ka kuma bon ne bɛ min fɔ hadamaden nafigiya man ɲi bon par exemple moi je dis hein, kabini ne ye n ka déclaration kɛ don min je suis pas amoureux d'être membre de par exemple n ka kɛ CDR président ye k'o tɛ mais ne y'a bɛ jɛkulu na musola don yala ka ci mɔgɔw bɛ jɛkulu in na mɔgɔw bɛ sedi comité CDR France mɔgɔ camanba don bɛɛ tun b'ale de la bɛɛ bɔra ka taa ka CDR kereye u taara gajaga kereye madina sago u taara woline u taara fɛn voilà takisi kereyara CDR caman kereyara ne ka laɲini kun t'o ye hali ni laɲini kun y'o ye ne kun t'a fɛ comité in a ko ka tunu mais comité in kuma tɛ mɛn sisan dɛ la e b'a fɔ mɔgɔ ma k'i dalen t'a la a tigi n'i ma deli ka ko kɛ a ka kuma in ye ne tɔɔrɔ dɛ kuma in kabini a fɔra n ye don min na ani bi cɛ n t'a ka video a ka video ça ne m'intéresse pas ça veut dire k'a bɛ comme abe camu yɛrɛ ne m'intéresse plus parce que ne bɔra ka abe camu defa ya arasta malika bɔra don min na ko nafigi don n ko n'i ko mɔgɔ ye nafigi ye i jija i kana ni dalu de dalu t'i bolo i ye nkalon tigɛla de abe camu de man di ye mais n'a ye nafigiya in kɛ ne yɛrɛ la ne y'a fɔ n ko ne taalen QG la ne ye QG mɔgɔw ye cogo min na k'a ɲɛsin ne ma ça veut dire a bɛ komi kuma dɔ fɔr'u ye yanni ne ka se olu ma a fɔra n ɲɛna k'a fɔ i ye nin mɔgɔ sugu de ye ça veut dire que e bɛna mun ɲini an cɛla yan e nana mun de la i b'a fɛ ka na n piéger de wa komi mɔgɔ mɔgɔ mana siran i ɲɛ quoi i y'a ye wa bila n kungolo la n ko peut-être arasibati kɔfɛ mɔgɔw janfanci cayara a bɛ se ka kɛ donc a bɛ mɔgɔ a bɛ kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ minɛ suguya kelen ne y'o bɛɛ fɔ n ko ne taalen QG la parce que 2017 an taara n ye bonya min sɔrɔ ka bɔ arasita fɛ o bonya in ye n wasa kɛ mais ani ɲinan ta vraiment ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ y'a quelque chose qui va pas donc a bɛ caman ye n'a ne ka dalu de bɛ n bolo dɛ n b'a fɔ kunfɛ a y'a fɔ mɔgɔ min ye ko karisa ko a bɛ kɛ nin ye ne dalen t'a la e dalen tɛ ne la i ni ma i ni ne ma deli ka jɛ ko yɛrɛ la pewu kabini ala ye diɲɛ da ne n'i ma deli ka jɛ ko la n'a ma deli ka jɛ n t'a ka ko foyi kalama minnu yɛrɛ bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɔlɔ ani ali wage de tun bɛ sigi video kɛ la a ye ali wage to yen ka taa sigi jɛnɛ kɛrɛfɛ ka na dani bɛ olu de tɛ bɔ dani ma bɔ a kama bi wa est-ce que kuma bɛ yen dani ma min fɔ a ma est-ce que c'est normal qui va imaginer ça k'a fɔ ni mɔgɔ fila ninnu par exemple ko dani bɛ bɔ kelen bɛ bɔ kelen kama k'a nɛni ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma a y'a traité comme nafigi a y'a fɔ a ko a ka dalu b'a bolo mais ne m'a ka dalilu ye dɛ ma ma ma vocal mɛn ma foyi mɛn mais ne ta ye a y'a fɔ ali wage de ali wage est vivant a ma sa n b'a dɔn hɔrɔn don ali wage hɔrɔn min don ale tɛ sɔn ka galon da habibu camu n'a y'a sɔrɔ a ye galon de da la habibu camu ka kuranɛ ta k'a bolo da a kan ko ali wage min fɔ galon de don bilahi walahi n'a n b'a fɔ a ka yafa ma an bɛ réconciliation kɛ mais n'a y'a sɔrɔ n b'a dɔn a tɛ se parce que a y'a fɔ de ali wage t'o nkalon fɔ ne ye ali wage dɔn habibu camu ye kabini sederi sigira kalo dama minnu na kalo saba kalo naani ne ne ye ali wage dɔn ali wage b'a dɔn ne ye mɔgɔ sugu min ye ne bolo ni ne ni ni danaya tɛ ne kan ali wage de kan k'a dɔn ka tɛmɛ ale kan taara fɔ mɔgɔ min ɲɛna voilà bon ne bɛ min fɔ aw ɲɛna a ye sabali quoi aw bɛ ka nin manamana ko in par exemple a tɛ se ka faamuya quoi a ye jugu layɛlɛ sederi la a y'an bɛɛ kuma sɔrɔ u ka jɛkulu in dɔ ye dɛ n'o tɛ ale kɔni tɛ bɔra k'aw ka fɛn min ka tiɲɛ min fɔ aw ɲɛna mais kelen t'a jɛ o a ye tiɲɛ de fɔ mais a man kan k'aw nɛni de ne y'a fɔ walahi ne y'a ne y'a ka fɛn yɛrɛ kɔni si kusa ko nin yɔrɔ ko an kumana n ko ale kɔni tɛ a bɛ mɔgɔw décortiquer cogo min na n ko a ka ɲi mais nɛni b'a ka kow la e bɛ n'i sigi sunguruba denya in an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ si ye sunguruba denya in an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ si parce que n'a y'a jateminɛ sika foyi tɛ ne ye ka bɔ par exemple ma sika hali siɲɛ kelen ko habibu camu ni voilà sika kun tɛ ne bolo ale ka ko la quoi a y'a faamu de n m'a fɔ ko a tɛ sederi fɛ de walahi a bɛ sederi dibi ani bange ne b'a kalama o dalilu foyi tɛ n bolo k'a fɔ sederi yɛrɛ a t'a fɛ ayi a bɛ sederi fɛ de ni mɔgɔ mɔgɔ y'o fɔ o ye manamana kan ye parce que kabini a ma video kɛ daminɛ bɛɛ b'a dɔn taabolo kelen de b'a la fo ka na bila bi la ne ma changement ye a ka taabolo la mais ka nafigiya kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne t'a dɔn a y'a kɛ ne la tiɲɛ yɛrɛ la parce que mɔgɔ y'a fɔ n ye ko karisa ye mɛrɛ weleli tun b'a n'a cɛ a n'a bɛ ɲɔgɔn kalama mun na n tɛ da a la ali wage de y'a fɔ n ye ne ali ali wage bɛ balo la il est pas mort n y'a fɔ n ko ne b'a fɔ don dɔ ne tɛ ya in ne t'a la dɛ i b'a fɔ n'i y'a fɔ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don de il faut assumer ne b'a fo n ka video kɔnɔ don dɔ la parce que a digira n na n m'a miiri ko a bɛ Habibu Camu sigi a bɛ taa mɔgɔ dɔw wele ka nin kuma in fɔ a ɲɛna n'a y'a jateminɛ ne ye n ka déclaration ni n ka fɛn ninnu bɛɛ kɛ an ma soutien sɔrɔ ka bɔ CDR mɔgɔ si yɔrɔ fɛ ça veut dire que nafigiya b'a ko la sinon o tɛ se ka kɛ ko mɔgɔ si tɛ Kalu Darame fɛ CDR kɔnɔna la o pourtant on me connaît très bien mais n ma mɔgɔ si ye mɔgɔ min bɔra ko on vous soutient bɔra Siku Sako la o ye n ka somɔgɔ de ye o ye n yɛrɛ de ye a ma fɔ video la dɛ n yɛrɛ ka video commentaire a ko n ma on vous soutient à 100% vous avez nos soutiens à 100% je pense qu'a y'a sɛbɛn tan ale y'a ta kɛ ni sɛbɛnni ye mais o ye ne ka somɔgɔ de ye o ye n yɛrɛ de ye mais i bɛ CDR videomani bɛɛ ta k'a daminɛ a ka taa bila fo z i tɛ mɔgɔ si ye déclaration ni de, par exemple ka n ka programme ni fɛn bɛɛ fɔ mɔgɔ si ma bɔ hali don kelen k'a fɔ an b'i soutenir a tɛ yen bon s'il y a pas quelque chose il y a quelque chose dɔ bɛ fɛn dɔ b'a jukɔrɔla voilà bon to aw yɛrɛ la quoi parce que diɲɛlatigɛ in dɔɔnin de don i kana i kama i kana mɔgɔ juguya population kama n'o tɛ anw y'a fɔ an mago tɛ yeliba in na yeli n'i ye video kɛ n'i nana facebook ka video kɛ i y'a kɛ pour que a ka ye de i y'a ye wa i y'a kɛ pour que a ka ye de yeli ka di bɛɛ ye mais mɔgɔ minnu b'i faamuya mɔgɔ minnu b'i faamuya kuma fɔ ka ɲɛsin olu de ma an bɛ o de ɲini i y'a ye wa Habibu Camu ka kɔrɔ ni ne ye mais walahi n ka danayaba b'a kan mais a ka nin kuma in fɔli a ma bɛn n ma voilà o de la ko fɛn in na a ye message ci n ma inbox la ko n k'a wele wele ani bi cɛ n t'a dɔn a bɛ cogo min na non n m'a wele ne t'a wele o voilà bon a bɛ a bɛ tan de dɛ Malika famille mɔgɔw ɲagarila Jo Bala ninnu mɔgɔ kɔrɔw mɔgɔ les anciens membres du CDR minnu yɛrɛ kɛlɛla kɛlɛkun yɛrɛ t'u la olu bɛɛ bɛ nisɔndiya la bi u bɛ tɛgɛrɛ fɔ la parce que u ɲɛ b'a la u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn ta u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn ju comme Mamuru Hawa ka kuma don ko n'i tagamana n'i tagamana n'i sera dandugu k'i b'i dan ye dandugu ko dandugu i b'i dan ye ko a sera dan na parce que mɔgɔ t'a bila kunkolo la ko Camu ko Dani bɛ bɔ ka nin kuma Camu ma mɔgɔ tun t'a bila kunkolo la ko ale kɔni de bɛ bɔ ka Jɛnɛ Sogodogo ninnu ni Dani ninnu ko tan indirectement mais a ye nɛni a y'u nɛni de sinon a ye kuma min f'u ɲɛna n'a fɔra ko tiɲɛ a ye tiɲɛ de fɔ kelen t'a ka kuma ninnu jɛ a ye min f'u ma a ye tiɲɛ de f'u ma voilà parce qu'ils sont u exagérer la kojugu a bɔra ka kuma minnu fɔ a ka kuma ninnu tiɲɛ de don mais tiɲɛ ma bɛn olu ma a man kan k'u nɛni a kɔrɔ a ba a ba yɛrɛ bɛ se ka kɛ jɛnɛ ye mais ale man kan ka nɛni a ye nɛni minnu fɔ nɛni minnu ma bɛn mais a ye dɔ nani don dɔ la u y'a ka video ta ka partager ka tɛgɛrɛ fɔ a kun anw t'o kɛ n t'i ka video partager ko e ye karisa nɛni a diyara ne ye ayi ne tɛ nɛnikɛla ka video partager n y'a fɔ n ko ne tɛ mɔgɔ si ka video partager n'a ka di i kana ne ta partager n b'i wele i kana partager a to yen an bɛ kuma fo n'a ka d'i ye de n'a ka d'i ye i b'a aimer n'a ka di partager n'a man d'i ye tɛmɛ a la a foyi tɛ se ne ma i y'a mɛn mais a bɔra ka ka ka kuma dɔw kan aw tun bɛ se ka bɔ hali n'a fɛn kɛra n b'a je sais pas a b'a fɔ hali nin yɔrɔ ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ mais i man kan ka nɛni i man kan mais mɔgɔ si t'o fɔ n'a ye mɔgɔ min nɛni u bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun u bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun n balimaw où il est cohérence bon sederi filɛ nin ye bi a y'a taabolo lajɛ u y'a kɛ cogo min na han aw bɛɛ bɛɛ ɲa bɛ sederi la bi juguw kɔni bɛ yɛlɛ la u kɔntannen ba u t'a dɔn u yɛrɛ bɛ min fɔ parce que u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na c'est ça o de ka d'u ye an tɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔlɔlɔ fɛn fɛn n'an b'a kɔnɔ la o ye malika famille kelen ye malika famille kelen in min n'u y'a mɛn a o ma foyi t'a kɔnɔ ni défaite tɛ défaite totale u ma foyi ta malika famille kelen in kɔnɔ la ni défaite tɛ parce que ni malika famille kelen laban ɲana kɛ ɲana yɛlɛma aw yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ donc malika famille mɔgɔw olu bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ dɔn na u bɛ bolo serrer u bɛ u bɛ bisou di ɲɔgɔn ma mais alors an ma foyi ta malika famille an y'a fɔ aw ɲɛna kabini a daminɛ a ye nin kɛlɛ in bila yan a y'a bila yan nafa tɛ kɛlɛ in na a y'a to tan non u ma sɔn he i m'i da minɛ yan e tinte tan i bɛ malika famille de la i donn'u ka groupe la i bɛ ɔ banɛni tɛ banɛni ye n'a ma f'u ma lajaba tɛ lajaba ye n'a ma f'u ma vie privée u bɔra i ye kɔnɔ da karisa la i ye nin kɛ tan i ye nin kɛ tan i b'a ka ɲɛgɛn filɛ nin ye i b'a filɛ nin ye i b'a ka vocal filɛ nin ye o bɛɛ bɔra yan an tun bɛ taa dibi u y'a bɛɛ u y'a bɛɛ fɔ a bɛɛ fɔra ɲɔgɔn ma k'a ka tɛmɛ a ma wolo ni foyi ye quel résultat a nana ni avancement jumɛn ye ka ɲɛsin sederi ma ne y'o de f'aw ye quel avancement satu n'a sɛ zéro résultat zéro et vous avez une défaite défaite totale donc malika famille mɔgɔw olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la bi olu bɛ nisɔndiya la olu bɛ ɲagari la bi anw kunmasuurula n balimaw a kɛra maloya ye a kɛra maloya Parce que mɔgɔ si tun t'a bila a kunkolo la n'i ye ne ɲininka ne min ye sederi membre ye mɔgɔ min ye sympathisant ye mɔgɔ wɛrɛ min ye nin ye mɔgɔ wɛrɛ min ye nin ye mɔgɔ si tun t'a bila kunkolo la ko danni bɛ bɔ ko caman ye nin ye caman ye nin ye ayi don dɔ tuuru bɛna se ani tɛnɛ yɛrɛ ni ɲɔgɔn o bɛɛ bɛna a bɛ parce que fo ka fo k'a dabila de a ka hakili ɲuman ta a ka sira ɲuman tagama a k'o daminɛ n'o tɛ ça va pas dɛ ko ninnu bɛ taa cogo min na ça va pas ça va pas le finalement rasta bɛna débarrasser ka bɔ a bɛɛ la siɲɛ kelen a bɛna débarrasser ka bɔ a bɛɛ la a ye duwawu dɔ kɛ sali duwawu in na ko minnu minnu n'u b'an cɛ la a ka duwawu a ka duwawu in de minɛ sali sali sali yɛrɛ sali a ye duwawu min kɛ ee rasta ko duwawu minɛ na dɛ ɲinɛna duwawu in kɔ kunu mais a y'a fɔ cogo dɔ de la o duwawu de filɛ nin ye ka jara ala ka hakili ɲuman d'a ma n balimaw bɛɛ ka janto a yɛrɛ la an k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ a bɛ ban don dɔ n'an bɛ kuma an ka janto a yɛrɛ la parce que kuma mɔgɔ tɛ ɲinɛ a kɔ wala fɛnw vocal ci ni manamanakanw ka to ka nkalon tigɛ k'a da mɔgɔw la ka mɔgɔ kɛ fɛn ye a tɛ fɛn min ye a haramuyalen de don quoi an kana mɔgɔ bisigi k'a kɛ fɛn dɔ ye parce que o bisigili in de aw ye a fɔ anw ɲɛna baga kɛra mɔgɔ caman ma sederi kɔnɔna la k'u bila kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ kɛrɛfɛ den tɛ olu yɛrɛ olu ye fɛn caman kɛ olu ye fɛn caman kɛ voilà donc euh, ne bɛ min fɔ ah, c'est pas a kɛra maloya ye ala ka hakili ɲuman d'a ma merci beaucoup a foli b'aw bɛɛ aw fɛn fɛn bɛ lini kan n b'aw bɛɛ fo